Diɲɛlatigɛ ko o ko n'i b'a kɛ i k'a kɛ ni ala cɛ wa ko o ko ni kɛlɛ donna a la i bɛ dugawu min kɛ o de ka dugawu kɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ mɔgɔ min bɛ nkalon kan ala k'o lebu baarakɛyɔrɔ in ne yɛrɛ donna a kɔnɔ utikalo 2014 utikalo 2014 sababu sɔrɔla sɛbɛn nɔfɛ sɛbɛn min ni baarakɛlaw yɛrɛ y'a laɲini lesɔri kɔnɔ lesɔri min ni a kopi yɛrɛ bɛ n bolo yan lesɔri in bɔra le quatorze avril deux mille quatorze lesɔri kɔnɔna o ye mun laɲini ko baarakɛyɔrɔ mago bɛ mɔgɔ duuru la o mɔgɔ duuru kelen bɛ to bamakɔ yan fila bɛ taa sikaso fila bɛ taa fana min bɛ to bamakɔ yan o jɔyɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko responsable administratif et financier o kɔrɔ mɔgɔ min bɛ ɲɛsin sɔrɔ sɔrɔ koɲa bɛɛ lajɛlen ma baarakɛyɔrɔ n'a bolofara bɛɛ lajɛlen ma u ka baarasoba in kɔnɔ o bolofara ninnu sikaso b'o la kita b'o la kucala b'o la fana b'o la mɔgɔ filanan n'u tun bɛ ka ɲini u ko u bɛ ka jatebɔla dɔ ɲini sikaso biro kama u bɛ ka jatebɔla dɔ ɲini fana biro kama u bɛ ka sekiretɛri dɔ ɲini sikaso biro kama u bɛ ka sekiretɛri dɔ ɲini fana biro kama o ye lesɔri min bɔra le 14 avril 2014 a b'o lesɔri kɔnɔna la ala y'a kɛ an ka papiyew don papiyew tagalen kɔfɛ u ye papiyew sɛnsɛn ala kɔni nana a kɛ papiyew taara kalifa baarakɛyɔrɔ dɔ la baarakɛyɔrɔ min ka baara ɲɛsinnen don ka ɲɔgɔndan kɛ n'o ye Talent Plus ye olu fana ka rapɔri de filɛ o Talent Plus ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye mɔgɔ tan ye ne kɛra premier o la min ye jatebɔla min bɛ taa région sikaso ni fana na sanba kamara ale na kɛ premier ye ale nafa den tɛ o kan min ye sekiretɛri ye fatimi keyita ale ni jɛnɛba jara olu nana kɛ premier ni deuxième ye jɛnɛba taara sikaso fatimi taara fana sekiretɛriya la bon ne nana baarakɛyɔrɔ na nin cogoya la u ye ne wele k'a fɔ ko ne kɛra premier ye a ka d'u ye an ka ɲɔgɔn ye u bɛ don dɔ fɔ an ni baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye a donni kelen kama baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ a ye ne ɲininka ko karisa i bɛ ne dɔn wa ne ko n ko ne t'i dɔn nka tele kɔni sababu la maliyɛn bɛɛ b'i dɔn appel d'offre min lansera ɲɔgɔndan kɔfɛ ne kɛra premier de la hali bi a papiyew bɛɛ bɛ sɔrɔ foyi tɛ yan nɔ mun tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ ala y'a kɛ ne nana baarakɛyɔrɔ na tan an ka baara ka gɛlɛn a ka gɛlɛn kosɛbɛ bon an ka baara de la i bɛ se ka problème caman sɔrɔ baara min don a ko ka ca ala y'a kɛ n nalen baarakɛyɔrɔ in na le 4 août 2014 n ye comptable ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an taara salle de réunion na baara yɛrɛ taabolo mun ye n ye dɔnniya f'u ɲɛna o la ala y'a kɛ n nana ɲini k'a dɔn baarakɛyɔrɔ yɛrɛ a comptabilité a jate yɛrɛ sigilen bɛ cogo di bawo o wajibi ka kɔn n nali ɲɛ baara kun bɛ kɛ cogo di parce que bi bi in na sariya min bɛ comptabilité yɛrɛ la farafinna jamana tan ni wolonwula n'a bɛ fɔ o ma ko acte uniforme de l'OHADA sur le droit comptable et l'information financière o yɛrɛ ka jɔsen dɔ bɛ yen o b'a yira k'a fɔ comptabilité baara tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɔ ko sanw bɛ don ɲɔgɔn kɔ o kɔrɔ ye mun ye ne tɛ se ka 2014 baara kɛ fo n ka 2013 kunnafoni sɔrɔ ne tɛ se ka 2013 baara kɛ fo n ka 2012 baara sɔrɔ ne tɛ se ka 2012 baara kɛ fo n ka 2011 kunnafoni sɔrɔ

nka eh, baara in kun tɛ k'a cogoya la a ma ɲɛ n nana fo 2007 kunnafoni tɛ yen baara taabolo kan n taara patɔrɔn fɛ n ko patɔrɔn n ko nin ye balawu ye dɛ n ko baarakɛyɔrɔ in kabini a sigi a sen kan n ko ne ye kunnafoniw sɔrɔ ko wari caman nana baarakɛyɔrɔ la n k'a bɛ se ka kɛ cogo di ko kunnafoni si tɛ yan mun bɛ se ka baara traçabilité jira n ko nin ye bɔmu ye dɛ n ko bawo ni nin wulila don o don n ko ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn nin bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ne y'o f'a ɲɛna a ko ale kɔni bɛ mun fɛ ne ka n ka baara kɛ n y'a ɲini chef fɛ n ko n bɛ taa bɔ région na ka taa kunnafoniw fana ɲini n taara sikaso kunnafoni foyi tɛ n taara kita kunnafoni foyi tɛ n taara fana kunnafoni foyi tɛ n taara kucala n ye kunnafoni fitinin sɔrɔ yen o kun ye 2012 ta ye ala y'a kɛ n nalen n y'a fɔ n ko ne ye mun y'aw ka baara la n ko balawu don n ko bawo nin ɲɔgɔnna wariba kasabi tɛ se ka na a ka baarayɔrɔ la ka bɔ yan fo région ninnu na k'a sɔrɔ kunnafoni foyi tɛ nafolo ko taabolo la a traçabilité n ko wari bɔ yɔrɔ dɔ la a trace tɛ se ka tunu an kɛlen k'a fɔ cogo la n y'a yira patɔrɔn na n ko bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛ fɛ ka taabolo dɔ da baara la bawo an ka wari an ka baara taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ paseke wariko baara don nka mɔgɔ n'i ye baara daminɛ kabini i dayɛlɛ mɔgɔ de bɛ baara dɔn n'i t'a dɔn a bɛ dɔn nka baara daminɛ nana gɛlɛya ala y'a kɛ sariya fɔlɔ fɔlɔ min tun bɛ coopérative sen na mali la n'a tun bɛ f'o ma ko loi zero un soixante seize du dix huit juin deux mille seize a tun b'a yira k'an ka bɔ sariya la jamana tan ni wolonwula fara ɲɔgɔn kan farafinna ka sariyaba dɔ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko ohada o tun ye directive dɔ labɛn coopérative kama relative au droit des sociétés ko ka t'o kɔnɔna la bɔn o taba fɛnɛ o ma nɔgɔya bawo mɔgɔ dɔw tun bɛ duguma mun tun bɛ mankan wuli o ko mɔgɔ minnu tun b'u ka ɲɛmɔgɔya la kun ma sɔn o taabolo paseke wari ko kana kun mun kama ko wari tɛ ka taa a da fɛ tiɲɛ don ne y'a kuma kɛ o yɛrɛ y'a lajɔ k'a fɔ tiɲɛ don nka olu yɛrɛ b'u kan di k'a fɔ k'u bɛ yɛlɛma o kuma fɔra 2014 k'a fɔ waati min na an bɛɛ balo don o yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tun bɛ taabolo min kan a si man ɲi an ye fɛn sigi sen kan ten ni fɛn sigira sen kan cogo la

san naani kɔnɔ o tun bɛ se ka dɛmɛ d'an ma non renouvelable o tun bɛ se ka wari dɔ d'an ma o wari min tun bɛ se ka an dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya caman kɔnɔ ala y'a kɛ kɔrɔ yɛrɛ n'a sɔrɔ ma fɛnw kan komi mankan tun bɛ duguma dɔ kun bɛ k'a yira k'a fɔ ko mun kun bɛ sanfɛ o ma jɛn ni baara taabolo ye ala y'a kɛ an nana baara kɛ tan an ye baara kɛ tan n'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ min ni ala y'a kalifa ne ma o don a kun wajibi don ne kan baarakɛyɔrɔ in nafolo nafolo bɛ na a bɛɛ sitiyasɔn kun ka kɛ bawo o tɛ ne ka kumakan ye olu yɛrɛ papiye mun dilan n'a bɛ f'o ma ko avis d'appel d'offre a ka rapport de recouvrement n'o tun dira terme de référence u bɛɛ tun bɛ ne ka responsabilité de kan o de an y'an yɛrɛ ka gɛrɛ patɔrɔn na n ko ne bolo baara kɔnɔ o taasira dɔ yira ne bɛ fɛ an ka taa taasira dɔ wɛrɛ fɛ n y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ten de don a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o ma diya ale ye a y'a fɔ ko ne ka n ka baara kɛ ne ka n ɲɛ bɔ tubabuw ka aide la ne ka n sen b'o la ne ko n ko karisa n ko o kuma ka gɛlɛn dɛ n ko mɔgɔ i tɛ ba ɲɛ kolima ka teli kɛ wari fɛn fɛn kan ka na ne kan ka bɛɛ lajɛ ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o de ye ne ka baara taabolo ye komi a wagati projet ka dɛmɛ ka fanga ma bon ne kɔni ne kɔni ma kɛ senmasumali ko ye ala y'a kɛ an nana baara kɛ don min na deux mille quatorze deux mille quinze cikɛlaw ka wari nana cikɛlaw ka wari nalen ne ko ko karisa ne kɔni ka cikɛlaw ka wari ta ka jigin bazi la cogo min na kɔperatifu la a ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔperati ba wolonwula ani kɛmɛ ani wolonwula a kun ka ca n'o ye kɔperatiw mana fara kun faralen ɲɔgɔn kan o kun bɛ bɛn kɛmɛ fila ani bi seegin olu fana faralen ɲɔgɔn kan sɛkitɛriw de la bi naani ani kelen sɛkitɛri bi naani kelen olu faralen ɲɔgɔn kan région na naani bon région fana kun faralen ɲɔgɔn kan o kɔrɔ o kɔperatiw yɛrɛ kun sigira depuis bazi la o de fara ɲɔgɔn kan k'o musakaw fara ɲɔgɔn kan k'o sigi komini fana ka musakaw fara ɲɔgɔn kan k'o sigi sɛkitɛri fana ka musakaw fara ɲɔgɔn kan région sigi région fana ka musakaw fara ɲɔgɔn kan ka kominiw sigi o kɔrɔ ko wari min nana o wari kun bɛ depuis buguda la sɛnɛkɛla mɔgɔ miliyɔn naani de kun ka wari don miliyɔn naani ani kɛmɛ duuru jate o de kun bɛ nafolo la n k'o de la mɔgɔ damadɔ tɛ se ka to sanfɛ ka wari k'u sago ye cikɛla ka wari de don nka sɛnɛkɛla mɔgɔ miliyɔn naani ani kɔperatifu ba wolonfila ani kɛmɛ wolonfila ani seegin o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ tan ani mɔgɔ seegin k'o wari k'u sago ye kuma b'o de nɔfɛ cikɛla caman t'o kalama ni cikɛlaw kun bɛ nin kalama yan ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kuma na o ko mɛn nka sɛnɛkɛlaw tɛ sɛnɛkɛlaw ka wariko kalama cikɛla de kan ka kɛ setigi ye n'i ye cikɛlaw jijalen wariko la o kɔrɔ ko baara wɛrɛ farala boloda la min tɛ min tɛ cikɛla yɛrɛ ka nafolo ye ala y'a kɛ an nana o ko cogo la ne ko n ko wari ka jigin wari ka jigin fo komini na nka don kelen kama ne y'a kɛ i n'a fɔ wari min nana t'a dɔn nka a tigi y'a fɔ ne ɲɛna ko wari min nana a tɛ tɛmɛ miliyɔn kɛmɛ saba nka don kelen kama sariya tɔnɲɔ kun bɛ ne bolo k'a fɔ ko wari kun bɛ yen a kun bɛ ɲɔgɔnna duuru bɔ komi a y'o fɔ ne ye ne ma se ka nin kuma sɔrɔ n taara n sigi n ka biro la kuma fɛn o filɛ k'a fɔ o wari nana kɔnti min kɔnɔ a kɔnti bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka lajɛ nkalon t'a yɔrɔ si an nana ɲɔgɔn sama sama o la deux mille quinze deux mille seize selen sisan ne ko n ko sisan ne wulila ka taa a fɛ yen porozɛ ta kuma t'o la paseke tubabuw ka wari bɛ na cogo min na ne ɲɛ b'o fan bɛɛ la nanbara tɛ se ka k'o la ala y'a kɛ deux mille seize nafolo nalen cikɛlaw tɔgɔ la n wulila ka taa lajɛ n ko karisa n ko wari mankan min bɛ duguma ni nafolo ma jigin a bɛ kɛ balawu ye n ko ne bolo an ka miliyɔn kelen kelen bila bila ka taa komini na an ka miliyɔn duuru duuru bila ka taa sɛkitɛri an ka miliyɔn bi duuru bi duuru duuru bila ka taa rezɔn bɛɛ la o bɛɛ bɛ sɔrɔ ne bolo n'o kɛra n ko mankan bɛ nɔgɔya a ko ne ma ko ne ka taa ko kɔfɛ k'a bɛ jaabi ne taalen a ma ne jaabi cikɛla wɛrɛw nana an ka biro la n ko o ko an denkɛ ko a mankan bɛ duguma dɛ wari dun nana an b'a kɛ cogo di ne ko n ko ne kan ka mun fɔ ne taara o fɔ ɲɛmɔgɔ ye n taara se ɲɛmɔgɔ fɔ ɲɛmɔgɔ ko kuma fɔ ka di n ko yala aw bɔla nkalontigɛ kama wa n ko ka miliyɔn duuru duuru bila ka taa sɛkitɛri bɛɛ la n ko ka miliyɔn bi duuru duuru bila ka taa rezɔn bɛɛ la ne ko ne y'o de fɔ a ɲɛna n ko n bɛ min fana fɔ a ɲɛna n ko ne m'aw jɔ a jɔyɔrɔ la n ko mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ komi a cɛ N ko wari mana diya cogo min na a bɛ taa ten wari kan ka ɲini cogo min na mɔgɔ t'i ɲininka koperatiw tɛ se ka k'o cogo la u taara a fɛ ko karisa an denkɛ ye kuma fɔ an ka baara ko taabolo kan a don a yɛrɛ ko a kuma ganna kosɛbɛ a ko nka miliyɔn kelen a ye miliyɔn kelen kelenw fɔ kominiw la o ka ca an k'a kɛ wa kɛmɛ kɛmɛ a ko sɛkitɛriw la ko miliyɔn duuru duuru ka ca k'o kɛ miliyɔn saba saba sɛkitɛri perezidan bɛɛ kulo b'a la a ko rezɔn na ko miliyɔn bi duuru duuru ta ka ca k'o kɛ bi saba saba ye kabini o wari jiginnen ayi ne ka ko ma se ka cɛ ko de bɛ sɛnɛkɛlaw bilasira ko paseke ko sɛnɛkɛlaw tɛ wariko kalama wari min dira nin don kofɔlenw ma o ma deli ka d'u ma a ɲɔgɔnna ma tun ma deli ka d'u ma perezidan sɛkitɛri bɛɛ y'a fɔ ko depi ala k'u dan ko miliyɔn saba saba ma deli ka jigin u ka kɔnti la k'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun ye min fɔ o yɛrɛ kun t'a yɛrɛ ala y'a kɛ dugujɛ an nana ka so ne ni n ka baarakɛɲɔgɔn kun dɔw kun

ka mankan min kɛ wariko la ne bolo wari in bɛna sɛnɛkɛla de kama n ko wari in tɛ se ka na mɔgɔ damadɔ k'a k'u sago ye n ko baara dɔ de kalifalen don coopérative la n ko baaraw ye formation ye n'o ye sensibilisation ye n'o ye alphabétisation ye n ko nafolo bɛ na o de kama n ko komi ale ɲinɛna o kɔ n ko ne fana hali sini ni nafolo nana ni nafolo bɛ lajigin ala y'a kɛ an y'o kuma fɔ cogo la ko caman nana bɔ a kɔnɔ a ye mɔgɔw yɛrɛ bila ka enquête kɛ ne kan ala y'a kɛ don dɔ la a ye kuma dɔ fɔ ne ɲɛna ko dɔ ye information dɔ d'ale ma ko ko ne bɛ ka kɔnpulo k'ale kama n ko e ma na ne yan dɛ n ko n ko ne nana yan apɛli dɔfuru dɔ de kama ne ka n ka kandidatiri depoze n nana ka na aw ka cakɛda sɛriwi a kɔntiniyera ka ankɛti camanw la ala y'a kɛ an ka kuma o kuma a ko ne ma sɛnɛkɛlaw ka nafolo ko ne taara projet de kan paseke sisan ale y'a ye ko ne bɛ fɛ ka nafolo ko organiser walasa ne ka ɲɛ bɔ nafolo ko la ne ka ɲɛsin tubabuw ta ma ale ka continuer ka nafolo in k'a sago ye an nana t'o la 2016 n y'a fɔ a ɲɛna n ko karisa n ko hali bi n ko sɛnɛkɛlaw ka nafolo ko fo k'an k'a organiser parce que a kuma ka gɛlɛn 2018 a ma sɔn a ma sɔn min n k'a fana wele don min na an bɛ ɲininka n ko wari ko ko taa ala ka sɛbɛn n fana ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci a ma n k'a bɛ ka baara kɛ bolo min kan min ne ka lɛtiri sɛbɛn k'a siɲe k'a d'a ka sekeretɛri ma k'a d'a ma ala y'a kɛ lɛtiri dir'a ma lɛtiri kalan sɔgɔma dugujɛ a ye ne yɛrɛ wele ko n ka lɛtiri kalan n ye lɛtiri kalan ko ɛseke ko ne kan ka nin ɲɔgɔnna k'a ye n ko baw paseke ne kuman'i fɛ ka dɛsɛ n ko ni mɔgɔ kɛra teri ye n'i tɛ se ka a conseiller nafa t'o teriya la n ko ne yɛrɛ fana bɔyɔrɔ ye min ye o de ye k'i bila taabolo sira kan an nana t'o la 2018 2018 bannen tubabuw nana projet dɔ monter miliyɔn duuru kun dira n ma o ko tiɲɛ yɛrɛ la baara ɲɛna kɔlɔsili mana ka duuru kun don u y'a kɛ miliyɔn tan ni fila ye miliyɔn tan ni fila in mankan wulilen faransi gilets jaunes u ye miliyɔn kelen bɔ a la k'a kɛ miliyɔn tan ni kelen in kun bɛ wele ko agreko an nana o baara bɛɛ kɛ ka projet conception n'a budget bɛɛ kɛ k'a bila sen kan komi ale de y'a dɔn k'ale tɛ baara kɔnɔ ne bɛ ka taa ni sira min ye baara yɔrɔ la o man d'ale ye le 13 juin a nana nɔti kɛ ka nɔti bila k'o di ne ma ko ne ka baara jɔ ko paseke ko ne kun taara projet contrat kɔrɔ min kan k'o dati banna ko dɔ tɛ ban ko bana waati jumɛn ko bana de taratɛn zuwa de bi o yɔrɔ ko mali sariya bɛ min fɔ in u ye ne ka kɔntara tarawele ta k'a yira k'a fɔ ko fajara kun taara ko ko an